ndalama imene ikugulitsidwa kwambiri panopa mu lilongwe munomo ndi cha
akuti lilongwe koma imene ikuoneka kwambiri pamsika

rest in peace msewu ndi ochokera kuti kodi so apa nde kuti ndikupita pa college amene ya lilongwe ttc ndikatulukirano m1 okay pakanembo kwa anthu amene mudachoka ndi kale kunoko kuchitika zitukuko ndiye leroli ndatengana ndi ah, anthony masamba anthony masamba ndi mp

zoyipiza zatundu za nzeru alright alright maviyete maviyete uh, welcome welcome leroli ndili ndi uh, anthony masamba anthony masamba ndi mp komanso ndi uh, leader wa chani parliamentary health committee chairman kuteko acheya aba abachonje musamaone kuzichepesa kuchani koma ndi munthu wamkulu koma anthony tinaziwana nthawi imene ali mtolankhani ndi anapanga

Eh, uku uku eh, kuli fumbi ndi magayi eh. akamanena kuti ndife a ku lilongwe eh, akamatinena kuti iwe wakulumphi iwe hmm? kumaiziwa lilongwe Amanena lilongwe yake iyi eh? koma ayi ndithu tadusa pa pentecostal life university imene anayitseka unfortunately anzathu a nche apa tikutuluka mu 25

Ah, ku area 40 chani kodi? area 44 Area 44. Ah, Kumene kuli chani pachi ah, eh, eh, eh, tikambabe.
okay Koma panopa basi tikumenya trivia. Magayi mukuti bwanji. Panopa tiye timenye question and question and answer. Oh, yeah. Ndizimfunsa mafunso Anthony Masamba komanso ndi pano kuti wafika ku parliament kumene ndi amene mukufuna kufunsa zinthu. Mm? Tifunseni. Komanso ndi maase ine ndimanena kuti paja ndikufuna kuyambitsa ujeni. ka, ka pressure group konena kuti achinyamata ambiri alowe ndale kodi iwe chinakupangisa kuti ulowe ndale ndi chani ase so kukhala ndi mtima wokuti ineyo ndifuna ndikathandize nawo kusintha ah, kusintha zinthu mdziko so uh, so kusintha zinthu mdziko kuli pangapo uh, so anthu amaona ngati kuti kusintha zinthu it's, it's only when you are um, mwina kubwesa zitukuko chanchani even kaganizidwe the way we do our pol- people think kuti munthu akakhala tingoyekeza kuti wa boma eh, ndi wa mp wa boma ndiye kuti wosutsa boma uja sangakuuze nzeru no kapena kuti chifukwa choti ndiwe wosutsa boma ndiye kuti sungalangize boma kuja no so it's, that's why amanenazo kuti opposition ndi uh, chipani boma loyembekezera government in, in waiting so we need to be ineyo ndimaona kuti we need to be objective so ineyo first of all ndinaganiza zo- zopanga nawo ndale chifukwa choti one ndimafuna ndithandize anthu akwathu kumchinji north east constituency ukapita uko ndithandize pamakhala gap so ndithandize kupanga influence kupanga influence at national district level komanso national level kuti tibweze zitukuko zosiyanasiyana kwathu kuja so yeah kena kono tipange influence at national level so shaping up national policies okay iwe anakupasa ndalama ndi ndani azi kuti uyimire u MP chifukwa kum- komanso kuyimira u MP kumafunika ndalama za- zambiri bwanji A- anena ndani amene zoti kumafunika ndalama nanga Ana- kampeni ana- mmapangira chani

ku constituency kwathu bridge mpaka panopo ikugwira ntchito bwinobwino so it's not about money it's about kodi iweyo ungagwire bwanji ntchito ndi anthu uh, ndi anthu akwanu kuja okay koma Yes.
funso langa aselo lina ndiyoti Mm. nchifukwa chani iweyo monga mp ukuyenera kumamanga mabridge ndinakuona iwe unamanga bridge Mm. koma why Ndi ntchito ya mp anthu amene mukuononga dzina la mp ndi inuyo amene mukupanga zitukuko anthu ndikumaona ngati kuti kukhala mp kuyenera kupanga chitukuko ndi mp amafunika azirani mp akuyenera ku ku parliament mesa Ah, so parliament kuja kuli ntchito zitatu za, za mp Aha. legislation oversight and representation so kupanga malamulo uh, kuonetsetsa kuti oversight pachichewa chake ndi chani kuonetsetsa kuti mwina ntchito za boma zikuyenda bwino kulondoloza kapena kukhala na mlondola wa ntchito za boma komanso kuimira anthuwo so kuimira anthu that, that can be defi- defined kuti kuimira anthu mean kuti mwina kwatha kuwaimira kuwapemphera zitukuko ah, kaya kuboma kaya kumabungwe komanso pawekhanso munthu ngati uli nkuthekera you can do it okay ndikucheza ndi antony masamba amene ndi mp wa kumchinji komanso ndi uh, chairman wa health committee ku parliament nde ndimamfunsa apapa kuti iwe unayamba bwanji ndale wandiuza pamene paja papena wandinamizanso eh? ndanama kuti cha- Eh, pena wandinamizanso sanayankhe bho mm, akuona ngati kuti ine ndi mfana woti sikulu sinayimbe bwino koma ndangomusiya kuti tipi- tipite chitsogolo Hmm? then ndipo kutsogolo awonetseni msewu Oh, akuti- panopo tafika kutauni panopa tafika ku tauni nde uku ndi 43 43. 43 kumene akumanga anthu amene akuba ndalama mulilongwe Ayi. ndi uku 43 ku- ndalama zimene akupakula anthu nanga amwene salary ya 400,000 kumanga bwanji nyumba cha uku bwana munthu oti akhala kuti ukulandira 10 million 100 million ndalama simakwana akupakula kwambiri ndi kumamanga manyumba ku 43 we know this and we are coming for you mukanaonetsetso paja kodi pa chibuku pachi ndi- Pa chibuku ndi apatu. ndi- eh, papaki, Eh, papaki.
chibuku. kampani ya fuko mudakalibe pa 1800 osati zinazi ayi wefuwefu anyway anthony masamba Yebo. kwa anthu ambiri amapanga manyazi kuti ndikayamba ndale ndikaluza azandiseka koma zimene zimapangisa kuti anthu amene sikulu sanayimbe bwino kapena anthu oti si a sharp azijoyina ndale ija ndi amene akuononga ndale zina chifukwa choti mwina sakudziwa eh, zimene akuyenera kupanga olo ntchito za ah, anthu ngati ma mp inuyo kwa anthu amene amakhala ndi manyazi or kumadzimvera kuti ine ndi mfana wa chanko sindingapange za ndale or ndikaluza zati chani inuyo uthenga wanu ndi woti chani bwana panopo 80% ya ma mp amene alipo panopo ambiri ndi mafana oti ageni komanso ambiri mwina mwina mini age ili kumene kuti ma mp mwina zaka 35 Olonso- olonso mwina 30 Ili ku-

Madolo parliament kuja Mm. kuli 80% bwana kuli madolo. Kuli madolo bwana achina achina Fred achi. Achina Fred omazozo ah magai. Magai magai wonse sada. Ambiri mbiri kuli achina Mwayi Ndalama, kuli achina Tony Fred amene uja. Mm. Magai zokuti achina Jonathan ageri ageri so abwana panopo sitingasiyire dziko lathuli m'manja mwa akuluakulu oti mwina 50 years chanchali dziko lathu this is the, the generation now imene ingasinthe zinthu uthenga umene uwonso ndi umene ndifuna ndisindikize kunena kuti mmene ayambira achina antony masamba kuvaya ku parliament kujaku this should be it anthu amene tikuyenera kulanda maudindo abwino Ndifeyo. ndifeyo

the former vice president Oh. ah, achilima apo papo Oh. area 43 okay Eh. panopa tili mu 43 43. imeneyi ndi chimaliro yakunoko Eh, kapena eh. imeneyi ndi namiwawa yakunoko Eh, eh. nde mu 43 koma of course 43 iyi ndi wakale anthu a ndalama zabwino awa koma wanyuwani ku- kwinako then ndiku- Ndiku- ndikukunjaku kukash

panopo that's why anthu ambiri akunoko 43 kunoko anthu ambiri anasamuka ali 43 wakujaku because aku- akumangano zimene akufuna Yeah, yeah, izi yeah. amamangano ndi kamuzu ufuna usafune ukakhalapo Mm. panopo munthu afuna amange pali swimming pool pali kachanchani Yeah. zina zache okay Oh.
tikupitiriza ndi kukambirana za ndale Mm. inuyo mwayankhula mmene munayambira Then ndale kunena kuti Mhm.
panopo munafunsa kuti munanena kuti ah no ndinawina chifukwa cha mcp yes Mhm. ndinawina first of all chifukwa chakuti ku Mchinji predominantly ndi kwa mcp okay then ndale zimene zabwino kodi No, it's because not. we are going everywhere No, now no, it's not Mhm. it's not Aha. komano panopono pabweranso factor ina Aha. panopono mavota that's why ndimanena zokuti ah, pena pake ndimapanga argue kuti panopo mp ochenjera akuyenera kuti akhale kuti ali ndi data yosecha ya mec aziwe zokuti kuti constituency ya- yanga inoyo analembesa anthu angati Mm. ndipo anavota anthu angati amene analembesawo mean age ndi chani achinyamata ndi angati cha- nde uone kuti kodi amene anavota kwambiri ndi ndani so that ukamapanga zinthu zako you should be uh, uh, tailored towards ndi maujeni awowo so panoponso anthu akumavota factor ina akumavo- akumaona kuti okay amtonga awawa tiasankha komano amtonga awawa ali ndi kuthekera Mm. right so akumaonanso capability uh, ya ya candidate yo Mm. before mwina chipani yes uh, chimapanga play because ndi chimodzimodzi bwana munthu inuyo mukanene zoti muli kwa goliati kuja mwanena zoti muyimira mcp simuwina kaya ndikwa ndikwa dpp okay Eh, okay simuwina. Ah, apapo ndikumvetsa ndikucheza ndi anthony masamba amene ndi mp waku mchinji komanso North East. north east mchinji north east ndimakonda kuyiwala mchinji north east ku- ku- ku- ku- kapiri uko kumakhala ngati ukupita ku ujeni uko

apapa ukuku kwa anzathu amene muli ku bolero kwa anzathu amene muli ku bolero capital hill Mhuju, Eh. wa Mhuju. Ah, kwathu tumena Adi, I said maina amene amatchuka aku mpoto ndi mhuju Eh.
eh, kuli mhuju chitipa wenya Eh, Eh, chiti- kuli Ah. wenya Ah, nthalire Eh. kuli nthalire ndiye kuliso kwathu kukasowa kasowa eh, kukaronga kukasowa Mm. Ah, paja eh, mk- mkazi wako ndiwakuti ku, ku, so, so yeah karonga and zambia Ah, by the way mm, eh, anthony masamba ndi munthu wokwatira ndithu ah, kwa azimayi amene mwina muli mu maujeni umu Mu- mu- mukuonera you can, you can leave now
So that's So- capital hill, right? this is capital hill Yeah. mm. uh, kodi ase kunkhani ya ku parliament Yes. ineyo chimene chimandiwawa ndichoti mumapita kumene kujaku mwawina koma imatha chaka kumene kujaku musanapange repeal malamulo musanapange introduce mabill kodi mukamakhala kuti mukupanga kampeni ine ndikufuna kuzakhala mp simukhala ndi ma draft bill onena kuti mukangofika mparliament basi ndikupanga introduce kodi tu you don't just repeal lamulo just because you want to repeal it pakuyenera pakhale need so inuyo mupanga mupange uh, repeal lamulo lina lake minimum Mm. pakuyenera kuti one pakhale gapu pakhale the need uh, kuti mupange muchosera mulo lija Iwe- so it's not just a question okuti okay Nde iwe- chifukwa choti naye ndi motoni ndapita kumene kuja Mu- musi- lamulo lisintha chiyani mesa ukamapita ku parliament umakhala kuti you are passionate about something ndifuna ndisinthe chakuti and chimene sukuchikonda for example eh, age of consent china chake ukangofika start arguing for it koma anthu ambiri

apangenso pass kuli tu- tu- tupangabe zinthu zambirimbiri we, we also need to look at uh, gender equity ija Mm. uh, act ija tionenso kuti tipanga bwanji so pakuyenera kukhala nidi panopo kodi vuto lathu ndi chani need yathu ndi chani need yathu panopo ndiyoti kodi ndalama zilipo okay panopo tafika pa

nda ndikuyenda ndi mp wa mcp Anthony Anthony Masamba akundionetsa town Koma, iweyo udzapsa okay ase ti- bye sekondale tingapange bwanji kuti anthu akumuzi azivota based on agenda osati chipani kapena kumene munthu akuchokera okay ndimaona ngati kuti anthu akumuzi ana- ana- analuza trust Mm. mwa anthu andale um, because uh, oftentimes anthu aja ama- amalonjezedwa "Eh, tupasani mwakuti tupasani mwakuti ola tupangirani chakuti an- zi- an- zi- zimene alonjeza zija osapangira Mm. and because of that

okay. anyway sitikufuna sitikufuna zoti muziwe zoti tikupita kutiko Oh, yeah. koma mm, nde ti- timalize pompa eh, ndimacheza ndi anthony masamba ati anthony masamba mawu omaliza mawu omaliza ndi onena kuti okay achinyamata nthawi yathu ndi inoyo um, lady yanji so. eh, shut the fuck up ah, Eh, ya- yankhani phone ndi ndiyipanga mute eh? ndiyipanga mute Eh, okay. mm. So Yeah. we, we, we, we can resume. mukanayankha toti Ayi, ab- adulanso. okay nde Okay, so what I was saying is, Achinyamata, this is our time now. Generation iyi ndi imeneno ingasinthe um, uh, kaganizidwe ka anthu muno mu- uh, malawi munomo titha kuthandizira and we are not saying kuti anthu akalewo kapena akuluakulu ndi osafunikira akuluakulunso ndi ofunikira kuti ifenso we should be drawing lessons from how they did it uh, mu nthawi yawo koma amene angapange push agenda and ubwino wake panopo like, um, uh, like, like i said before kuti tikaonanso even mafumu panopo inuyo kwanu ku- kumulowe kumanena zoti a senior group amulowe awowo akumakhala mwina wazaka 35 chanchani ndi achinyamata in fact afumu akwathu ndi asilikali you see you see so this is the time and this is our time let's, let's push the agenda tipange collaborate and pofunikanso uh, adindo kwapanga hold uh, to account let's do that tisaope ma cdf aja ndi ndalama zathu akuluakulu ndi ndalama zathu osaopa wina aliyense mavoti anu ija Tisana- Your tisanamalize food. Yeah. kodi controversy imene inali mu parliament ya cdf imakhuza chani kunalibe controversy kunalibe misunderstanding Aha. there's never been controversy singakhalepo bwana ma mp ndi amene amapangano malamulo right ndi amene amapanga malamulo atha kupanga lamulo lina lilonse kunalibenso controversy ikhalapo controversy chifukwa chani aliyense am- amene aku- ali ku ku parliament uja afuna kuti dziko lino lisinthe so sungakhale con- controversy okay yebo uh, nde magayi tisiyire pompa uh, tibweranso awuzeni kuti tibweranso tibweranso we go Eh, live again eh, eh, tibweranso. uh, later on Eh. uh, I wish you all the best out there. I hope you are living the best life in your life. Kuti Amen. konse. Mm. Kumalawi kuli- kuli konse kumene muli Kaya- Kaya- ya. kaya muli kuchikwawa kumene anthu maliseche akusowa ka- Mm. Ka- kaya muli kuchikwawa kumene anthu maliseche akusowa kaya muli kwina wake ananena kuti Mm. ananena kuti anduna ananena zoti kungopezeka munthu akunena zokuti maliseche akusowa munthu ameneyo mangani so inuyo ngati mukunena zimenezozo you need, you, need, you need to withdraw that statement we are debunking the myth Oh, You need- kungonena kuti maliseche akusowa yes basi. because zimenezozo anthu ena aphedwa because of that maliseche asowa bwanji ndani anapitapo ku chipatala kuti maliseche asowa maliseche akusowa kulibe akunama okay kulikonse kumene mukutimva komanso kumene mumatiwonera kaya ndi kuchikwawa kumene maliseche akusowa allegedly kaya ndi ku mchinji kumene kumachokera big man ku zambia uko kaya ndi ku lilongwe kuno kaya muli ku joni paja anzathu ena muli ku joni more power to you ifeyo tikufunirani tsiku labwino ifeyo panopa timalize ti- tili ndi ka engagement kenakake uh, cheers
mwimbire na seucha